aa kala tati imachokera kumudzi kumalawi obwande mukuli chani achimwene ndiye sa leronso muli bwino eti ukamba za ife abale anu kuno kwanu ndiye ah ayi ndithu achimwene Kutentha kwadzaoneni kwatisautsa kwabasi. Tikumati tikayang'ana kumwambaku, misozi ikumalenga m'masomu. Tikumadzifunsa kuti Namalenga! Kodi ndiye chichitikenso chikhala chani Ambuye? Zikuoneka kuti nkhani ya mvulayi ikutilambalala ndipo sitikudziwa kuti zitithera bwanji. Zinthu sizikuoneka bwino achimwene. Pena njala imadzaoneka chapoteropo. Chaka cha mawachi, achimwene, monga mwa nthawi zonse, itagwa mvula sabata zingapo zapitazo, chimwemwe chidali kutsaya. Sidachedwensoyi. Mbewu tidaponyeratu mu nthaka, chinyontho chikadali chonse. Mu mtima timachita zinthu za nthawi zonse zija. Chinyontho chikamatsanzika mu nthakamo ndiye kuti chikhala chitasuzumira kunjaku, chimanga. Chinameradi, achimwene, koma pano tikamachiona timachimvera chisoni kuti mwinatu munafulumira kutuluka inu achimanga ndikumadzimvera chisoni achimwene mbewu ili kwinyiriri masamba mooneka ngati anyezi ndithu ndi mmene zinthu zafikiramo timangoyenera kuyamba kaye tasiya zinazi kenaka tione kuti kodi ndiye kuti zinthu ziyenda bwanji mikangano ina imene takhala tikupanga makani ena amene takhala tikupanga timangoyenera kuyamba kaye tasiya ngati ndikupemphera tigwade ndithu pa maondo tipemphere leza atigwetsere mvula panopa sizikuoneka bwinoyi paja kukonzekera mavuto sititha ngakhale tione kuti zinthu zikukhala ngati zikuzondoka koma sititha kukonzekera bwino panopa ndi mmene zinthu zilili ngakhale mbewu ina yoti ikhoza kugawidwanso kwa alimi timangoyenera tiyisake kaye ikhale pabwino chifukwa m'minda yambiri imene mbewu inaponyedwa kale mu nthaka zikumakayikitsa kwambiri kuti kodi ndiye zilithera bwanji. Achimwene, ndikudziwa mwina mwake mukudzifunsa, mukufuna kudziwa kuti kodi obwande tsiku la lero lino ndiye akutani? Munthu une ndi anthu onse a m'mudzi mwathu mwa Chafera Mthengo tili pa siwa ndithu. Ndikudziwa mmene ndatchula za siwamu mwanyenyereka kuti ii abale, watisiyanso ndani? Eish, agogo ena ake sindikukhulupirira kuti mungawakumbukire. Koma nthawi imene munkachoka n'kuti ali munthu wamphamvu zake ndithu bwinobwino, akudzigwirira ntchito zake zonse za tsiku ndi tsiku bwinobwino. Koma pakupita kwa nthawi pakatipa ndiye anakalamba, chimwene. Zinthu zina ndi zina zimakhalabe zowavutirapo kufikira pano pamene ati ndagona pano. Ndi imfa yomvetsabe chisoni chifukwa anthu ena ake a nkhwidzi ndi amene awatsogoza gogo osalakwawa. Nchifukwa chake imfa yawo yakodola chisoni cha anthu ochuluka m'mudzi mwathumu. Ndiye pali mfuwu osati wamasewera achimwene. Dzina lawo sindikulikumbukira bwinobwino, koma kukula kwathu konse limene timalidziwa linali la Abiti. Mudzi wonse uno wa Chafera amatchuka ndi limeneli la Abiti. koma lawo la pamsonkho palibe amene mpaka tsiku lawo lolowa m'manda akulidziwa bwinobwino. Akuikidwa m'manda ndi anthu adera. Abale awo onse kulibeko. Mufunsa kuti ali kuti? Athawa! Koma ena ali m'manja mwa mapolisa. Imfa ya Abiti sinayende bwinoyi. Zambiri zachitika, ndipo iyi idzatengera nthawi kuti tiiyiwale. Sikutinso amwalira ndi ukalamba ngati mmene mukuganizira ayi ndithu, mphamvu zinalipobe ndithu, amatha kupanga zina okha, mmene akutisiyamu ngakhale chimanga amatafuna ndithu, apita nawo mano awo onse ali mkamwa ndendende Zimenezinso ndi zimene zawatsogoza mwachangu agogo. Ndikudziwa ndakubalalitsani, monga mwa nthawi zonse muli ndi mafunso ochuluka. Chachitika ndi chani? Achibaletu ndi amene achita zimenezi achimwene? Kupha gogo wosalakwa, koma tsopano mozunza kwabasi. Kumachita kukong'ontha ndi misi ngati akupha mbobo umene wapezeka utazengereza mwana wakhanda. Sizinali zabwino achimwene. Kunali kugenda ndi miyala gogo wosalakwayo, mpakana magazi pu pu pu pu paliponse. Mmene moyo wa gogo umachoka, aliyense samakhulupirira. Nchifukwatu achibalewo athawa, komanso ena ali m'manja mwa mapolisa achimwene. Ndi nkhani yomvetsa chisoni. Ndipo pena ndikakhala, ndimapukusa mutu wangawu kuti koma zoona, Nyasaland wafika pamenepa? Lero ndi ife pano. Kuperekeza abiti, koma osalakwa amwene. Ujeni, nkhani yake ndi yomwe ija takhala tikukudzudzulani ija achimwene, yoti munthu akakula ndiye kuti basi ameneyo ndi nthakati. Ndi nkhanitu imene yatitengera gogo wathu Abiti. Awapha ndi adzukulu awo omwe. Jailosi ndamene anatsogolera anzake kuti tiyeni tikong'onthe gogoyu koma ndiye kunali kugenda, kusinja ndi misi akuti pofuna kuonetsetsa kuti asadzukenso. Atapha gogoyo ndiye kunali kutenga mpeni kudula nthuli nthuli. Akuti tikamusiya ali chonchi ameneyu akhoza kudzukanso. Afa imfa yozunzika abiti. Sindikudziwa mmene amatsikira kulichete. Amaganiza bwanji mumtima mwawo? N'kutheka anali wowawidwa mtima kwambiri. N'kutheka amadzifunsa mafunso kuti koma zoona? Zimenezi ndi zoona? Adzukulu anga omwe amene ndalera ndekha ndi manja angawa zoona angatipange chipongwe choterechi? Kodi ndikadakhala mthakati, ndiye iwowo akadabadwa? Sibwenzi n'tayamba ndatafuna kaye makolo awo onse? Chokhacho choti iwowo adabadwa si chifukwa chokwanira kuti makolo awo anakula bwinobwino. Ukalamba m'madera ambiri chikusanduka chiphinjo, achimwene. Akapanda mano m'kamwa, ayitu, mano onse anatha ndi kudya nyama ya anthu, kuteko panopa amangotafuna timakanda basi. Sangalume fupa la akuluakulu ngati ife! ukakhalanso nkhalamba ya mano ndiye amasinthanso nkhani ayitu manowo ndi amene amaswera mafupa a anthu usiku kam'gogo kachabe kabasi kameneka zimenezitu ndi zimene zikuchitika kwathu kuno chimwene kutereko ndikukamba pano magogo 22 ndi amene aphedwa mwa njira yotereyi Chaka chokha chino achimwene, mwazi kukhetsedwa wa magogo 22. Kodi olo mvulayo ndiye ingabwere? Ena mwa mavuto amene tikukumana nawo kuno zinthu zake zikumakhala ngati zimenezi. Ndikudziwa mukudabwa kuti ee Obwande, mwayikokomezatu imeneyi. Inde, ndikumalingalira ndili ine achimwene, munthunetu ndikukula. Ndikamaima n'kumadziyang'anira pakalilole ndikumaona tsitsi langa la mzindo limene lidali lakuda ngati mtsiro likumachoka limodzilimodzi ndikumasinthana ndi la mbuu ngati mtombera, ndikumalingalira ndithu kuti inenso kupanda kusamala, Mulungu atandisunga ndi moyo ndithu, izi zikhoza kudzandichitikiranso. Kwathu kuno ukangokula Basitu, umakhala chitonzo kutchula mayina osiyanasiyana. Ukangokula, ngakhale ana amatha kungodzuka m'mawa, Eh, n'nawaona agogo atabwera, anali buno-buno, amandipanga kuti woo, woo. Basitu, nthawi yomweyo mudzi wonse, Mfiti! Mfiti! Mfiti! Tiyeni nayo ino, tiiphe basi, ikutithera ana iyi. munthu akuti ikutithera anayo mkulukulutu kumadabwitsanso kuti sanakutheni inuyo bwanji muli ana ang'onoang'ono agogo abiti tikuwaperekeza lero koma mtima wanga ndi wowawidwa kwabasi ndosweka ndikumadzifunsa kuti kodi samati akuluakulu ndi mdambo mozimira moto lero lino tayamba kuwatembenukira tikugwirizana zoti tiyeni madambo onse tiumitse moto usamazimenso kodi mudzi ungakhalepo wopanda nkhalamba kodi ukalamba ndi kulakwa nkutheka abiti samakhulupirira ana awo omwe akuchita kusinja ndi minsi magazi amveke fwa amwalira abiti koma imfa yozunzika kwambiri nkuthekanso kuti mwina mwake m'malo moyankhula mawu otidalitsa anakuwa ambuye mwazi wanga ukhale pamitu pa anthu awa asadzapezenso mtendere nkutheka ena mwa mavuto amene tikukumana nawo pano akubwera chifukwa cha zinthu ngati zimenezi nanga ino mchaka chimodzi anthu 22 okalamba kuphedwa mizimu ya magogo onse 22 kumakhala ikudandaula kuti munatipheranji munatipheranji osalakwa chonchi dziko lathu lingapeze mtendere mvula ingabwere ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande